I have a video to present to you. Kindly leave your opinion in the comment section. Let's watch this video together.
Hijack. Onye mụrụ unu na hijack lọ struggle a? Onye ka unu Look at Simon Ekpa unu na-akwado. Yesterday ka DOS Nnamdi Kanu senators pụtara ime broadcast Simon Ekpa tinyekwa broadcast nke ya. gị nwa bụ follower ị fụrụ ya Simon Ekpa abịago bịa gwa unu autopilot na ọ wụ autonomous eh, autonomous eh, IPOB ka ọ wụ sit at home ekwuo sit at home o tinye nke Tuesday tinye nke Friday gị nwa na-efollow ya ọ wụ ihe ọma ka ọ wụ n'ebe ị nọ is it a good thing? how many leaders ka anyị nwere ha bịa na-ablackmail ndị ndị ndị DOS na o nwere ihe ha na-eme na o nwere ihe ha na-eme unu afụgo ebe ha na-eje ejide nne nna ya anya ka e destroy ya mana gị nwa na onwe gị na-eme ihe a ị mara ebe ị chọọ ịnọ ịnọdụ ị feeluo na ị ga-esoro ha soro ha mana at the end of the day ị ya-ebu anya mmiri wee nachiyata azụ and tupu ị nachiyata azụ na IPOB emego oche gị occupy ebe ọ bụ na ụbụrụ gị ada alụ ọrụ

that thing ọ kụziri gị na ọ bụ to lead you in the future onye maka na ọ were ya to lead you in the future which many of us na-eyuzu today wee na-aga o nwere na-aga with teacher your primary primary school teacher ị ka na-afụ ya anya again ọ ihe ọ kụziri gị ka i ji aga so welu that thing Nnamdi Kanu kụziri gị welu guide ya onwe gị wee na-aga are you stupid ụbụrụ gị ọ da alụ ọrụ

unu amabere damages these boys na that boy na-eweta iwe ewego m kịtịkpa gbagbuo unu niile that place unu anapụala struggle nke unu ị ma mgbe anyị ji wee nọrọ na this struggle na-ata afụfụ na ya unu nwa batara here six months ago ị feelu onye dị intelligent nwanne ị wụ ị wụ ị wụ mgbada ka ewu o nwere ebe unu ji azụ eje taa si n'ebe a gbafuo ma gị ohu ka unu niile na-anọdụ na Amerịka na-ezuzu ihe a na-ezu tell your mother mama gị pụta na this struggle bịa kọọ ya ya nye the highest insult ọ na-ereceivebere na ndụ ya e nwere ike ịkpọ ya akwụna any woman na-enwere respect for this struggle is more than akwụna ebe na ị mara ya ka ị mara ya chelu ka m gosi unu ebe a ka ị fụ aka ọlụ these motherfuckers na-alụ ka ị fụ ị fụ ihe ndị a na-eme let me show you guys ka ị fụ aka ọrụ ha nwenu ndidi ka ị na-afụ aka ọrụ aka ọrụ Simon Ekpa na na Nelly Ofoegbu na ụmụ nwaanyị Amerịka una mother una mother ndị women ụmụ nwaanyị nọ na Aba 1940 something ka ọ gịnị dụ ọ wụ etu a unu si eme ka ha si eme you are women of action nke unu bụ mmebi ka unu bịa na-emebi ị pụta ị sị our mother our mother which mother Nelly Ofoegbu ya amụta nwa ya dị ka m mụ na gị onye we okenye ị ga-amụnwu m ka women leader ị ga-amụta nwa onye ra ka m sị mother mother mother unu bịara ji ewere mother dey deceive ndị mmadụ nwa ga park ya na one side ọ bụ na ego unu tụtara na this struggle ka anyị contribute the money nye unu ka unu jee park ya one side since ya nwe unu bụ oke Nnamdi Kanu nwere problem na gwa m one thing unu megolo just na-agossip na-akọyeri everywhere na-etinye confusion everywhere because you were paid to come and bring problem in this struggle who the hell are you nọlọ na-akọyeri ekwu na m menyere unu insult mana afụ m na unu bụ real enemy so unu needed insult I learnt a lot from Nnamdi Kanu o nwere nke ọ ya abịa mee enye gị peace anyị ma na ị ga-echange but unu nwa unu adịrọ ready change you guys are ready to go down with everybody so instead of we to go down with you we will bring you down before you gbuo anyị ndị oshi unu na-eme unu na-eme ihe na chelugo let well let me show you guys something ka ị na-afụ aka ọrụ ha so that eh, ọ bụ na o lu tomorrow

This boy na o ji aha ESN ezu oshi were na-erapecha ụmụ nwaanyị na-erape ụmụ nwaanyị so ndị ESN ahụ eme ihe ọ na-eme taa nịa aka akparala ya aka akparala ya were na-erape ụmụazị n'ụrụ nwa ma keke ọ bụcha keke dị mma na ọ chọrọ ịga ere na-ebozi onye ahụ ebubo ebozi onye ahụ ebubo
ụkwado ndidi o ị fụrụ onye egosiri unu na ihe a bụ aka ọlụ Nelly ha na-etinye confusion everywhere e na-enye ha ego na-awork with Nigerian politicians eke ESN ka e wee na-ebunye ha ajọ afa hapụ ha gaa na all these boys now ihe ahụ fallen angels ka ha recruitzia na-alụrụ ha ọrụ ha ji na-erape ndị mmadụ na-ezu oshi na-emebicha ihe na-amụ ihe ndị mmadụ ọkụ ka a sị n'ọ ndị ESN aka akpalụgo onye nke a nanwụ n'ehe n'ehe na-egenụ ntị n'ehe ala ndị nọkara nọkara shofun na ala two two weeks sit at home eme Lama ya. Eh, papa na igbo kwuru isi ọzọ.

unu afụgo ya ihe a bụ ndị ụmụazị be anyị ha na-esendi ọrụ all those boys ha na-egolu boot Nelly ha na-egolu boot na-akọsụ confusion here and there ịkpọrọ ha baa na kampụ eruo isi ha naa azụ kpọọ ndị uwe ojii kpọọ ndị Nigerian gọọmenti gwa ha adreesị ndị Naijiria jee ndị Naijiria gọọmenti eburu egbe jee dị aje gbaba ndị mmadụ n'ọdị mee ha ọ aka ọrụ Nelly ha Simon Ekpa ọkwa ịfụrụ Simon Simon the first day m gwara gị okwu agwara gị sị gị na mbọsị ị ga-ada eh, na ị ga-agbaji ọkpa gbajie aka if you don't take care ikweji onu Nnamdị Kanụ na-abịa ka kpọtọkpọtọ ya agba n'iru efi the day ịfụrụ na ịnụbago kepụkepụ na Nnamdị Kanụ ya-apụta na ị ga-afụ Simon Ekpa echenji broadcast ya ọkwa m agwago unu ihe a before o chenji pattern of broadcast ya ị nwere etu ịnụ ihe ị nwere ụbụrụ ị nwere ụbụrụ Nnamdị Kanụ akụzigoro unu ihe niile ọ ga-akụziri unu unu ka na-achọ onye ga-abịa na-emere gị analyze na Facebook ee na amala m ihe melụ nke a na nke a mere na nke a mere are you not stupid ụbụrụ gị ana-alụ ọrụ unu chọ ka DOS bịa na bịa kọwara unu asịrị with ụmụ nwaanyị nọ na Amerịka some some of them oo not all of them before unu abịa sị na m akparịra ụmụ nwaanyị niile nọ na Amerịka Nelly na ndị otu ya na women leader ha niile ha ma grupu ha unu epeka unu pere mpe ọ bụrụ unu mara ka unu mara iche na ya e metara ya n'ịsụ oyibo nwanne akwụkwọ ịgụrụ bụ ebe anwa ndị ọcha kụzidebere gị ka ị madebere amamihe nke anyị karịrị ị na-eme anyị amalụgo ihe ị chọrọ ime achọbụ na anyị eme peace but afụgo m na unu abụrọ ndị peace ọ fire for fire until unu edinere ana onye mụrụ gị na struggle nke a this is the reason why Nnamdi Kanu ji bịa na Amerịka na-ayọ unu biko unu bụ onye asọkpọ onye iyi kịta unu ndị Naijiria enye gị unu 100,000 dollars ma ndị enye 2,000 ngwa donate ye idonate ze bịa bụrụ na ewu kenkọm taa si ebe agbafuo iche na anyị na-agụ na iche na anyị wụ ndị agụụ na-ekwu oyi na na iche na anyị wụ ndị agụụ ị na-egwu m na-egonye recharge card nwanne m kpọrọ gị na ka ịra Nelly I can put you for house nye gị nri ị na-eli salad every day wute anụ ọkụkọ na-eliju afọ wute nri ji na ofe nsala everyday until ị kaa nka wee nwụọ iche na agụụ na-agụ many of us taa sinep anyị abụrọ ọganyala but nke anyị ji juru anyị afọ ụmụ ihe a nọ na Facebook na-achọgharị na-achọ ndị onye ga-akpọpụ ha obodo oyibo ka unu ga na-edeceive nwanne onye nọdụ na be anyị na-agba mbọ gbasie mbọ ike anyị akpago ụkwụ n'obodo dị n'iche n'iche ị nụrụ ihe m na-agwa gị ka ọ hapụ ịdị gị na mmadụ hapụ ịbịa na-eji obodo oyibo na-edeceive gị anything gbasara obodo oyibo bụ guys ji agbasasara there na ọ bụrụ ịntanetị and ọkụ o nwe ihe ọzọ ọrụ ịntanetị and ọkụ o nwe ihe ọzọ na-achọ n'obodo oyibo na-akọ ya ya na-egenụ redio Biafra anything DOS kwuru mee nya anything Simon Ekpa na-ekwu bụ ime enyi mana ihe Nigerian government kwuru ka ị na-eme n'elu Simon ị fụgo the reason why m ji akpọ gị nwata na nnukwute nwata ka ya wee machara ihe

ndị oshi chukwu kpọkwa unu ọkụ there kịtịkpa na-agbawa unu anya ndị ala unu dị adị tinye confusion everywhere na-eme ebele sentimental blackmailing ogbuo m otigbuo m na-akpọ onye onye nke asịsị na ọjanja na-akpọrọ na akpọrọ ha akwụna akwụna akọrọ gị mma etu ọ bụrụ si ejide ụmụ nwoke na-etinye ha na problem there na America onye a nke a nọlụla divorce onye nwoke je n'ukwu isi je na-akwụgharị emeka m wepụtalụ unu video ndị a divorce lụ there na America ndị Igbo si etu a divorce mmadụ a na-akpa akpa wee divorce nke unu bịazi na e, Nelly eje nụrụ nwoke ji ego ọ kwa ị fụrụ ya na ọ dị ka asị ife na m na-agba afa o je nụrụ nwoke ji ego ọ tọbara ka o tinye problem eke property maka na American law ka ọ wụ that kind thing na-ada emekwa exist na IPOB ị try ya anyị na IPOB ma Chineke nna nọ n'eluigwe eh, Amadịọha anwapụghị ntebe ịma mmadụ na-enwegwe na this struggle emechaa gị ihe ee eh, chere bụ ịne mmadụ anya n'iru kịtịkpa ya agbawa unu na ndị politicians unu anya ndị ala useless stupid people unu abịa welu Simon Ekpa front onwe paka nwa ọtụ ihe anụnwa si si si si si be anyị wee gbara ọsọ instead of him to get sense and fix his country politics bụ ihe dị unu mma jụgodunụ Simon Ekpa since this struggle has he ever contributed even one tele call the coordinator of Finland and ask them

ndị ala empty heads if you cannot learn what Nnamdi Kanu teach you it means you can never learn again you will remain stupid forever mgbada ndị ala ka abịa ebe abịa penti be gị eh, na like this na like this nwanna ya nọrọ na ya ị chọ ka akụwa akụwasịa kulie ji aja come on get out unu na Simon unu na ndị ala na-ezuzu ezuzu ụbụrụ ha na-ada alụ ọrụ ma idiot na-enekwa anya onye na-emebi struggle ị na iso wee na-abịa ọrụ ị nọdụ na-amakụ ya n'ukwu ọ bụrụ na ị geberọ ihe ndị DOS kwuru yesterday gaa gee nya ị gechaa nya ka ị mara ma o nwe ihe ị ga-amụta dị because ndị DOS gbara nkịtị since Nelly na ndị otu everyday na-eme ha nke a na-akọgheri na-akọgheri na-efeed gị with false information na ndị DOS apụtago sọsọ ofu ụka ha kwuru everywhere na-eshake ha pụtakwa again na ka ị mara ka ị ya anụkwa onu Simon Ekpa mgbada